Igbo bụ Igbo mma mma nụ, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ya bụ mgbe enu bụ ala ọsa, ọ na-abịa ọ bụrụ na nwatakịrị chọọ ịpụ ụzọ ije ịga gba odibo, nne ya na nna ya akpọọ ya tukwube ya ọdụ bido nyewa ya ndụmọdụ. Ihe ị ga-anụ bụ nwa ewu lukpulata ala, ọ ṅụrụ nne ya ala. Onye fee eze, eze eluo ya aka nwata kwọchaa aka o soro ọgaranya rie nri a rụa n'anwụ e rie na ndo aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ bịa gwa ya na ụbọchị niile bụ maka nke onye ohi mana naanị otu ụbọchị bụ maka nke onye nwe ụlọ o chetaala ya na be ha na ha anaghị eme aka ntụtụ na onye bido wewa ihe e debere na-abụghị nke ya na otu ụbọchị o wee ka onye nwenụ ga-ama o wee bụrụ nsogbu o nye ya bụ nwata ndụmọdụ gwa ya ya cheta ebe o si na ohi adịghị n'agbụrụ ha na ohi abụghịkwanụ omenala ha. Ọ gwacha ya ihe dị etu a, o kpeere ya ekpere nchekwa, kpeere ya ekpere ọmụmụ, kpeere ya ekpere ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, were gwa ya na anya n'ala bụ nta, ka o were ụbụrụ ya wee na-eme ihe dị ka nwatakịrị a zụrụ azụ. O mechaa ihe dị etu a, Ọ sị ya ya gawa na Chukwu ga-anọnyere ya. Mana nke tata, ihe dị etu a agbanweela. Ụdị nne na nna anyị na-ahụzi ugbu a bụ nne na nna ndị na-abịa ha zipụ ụmụaka bunye ha nnu ha harụ mmiri were soro ha n'azụ. Ị na-anụ ndụmọdụ dị etu a ma ọ bụrụ na nwa ha chọọ ịga gbaa odibo. Ọ gwa ya ọ chaa acha ya gbute ọ chaghị acha ya gbute ọ sị ya na ọ bụrụ na azụ eloghị azụ ibe ya na ọ gaghị ebu ibu ihe dị etu a were jọgbuo onwe ya ihe onyonyo a ị na-ekiri ugbu a bụ nwatakịrị gara ịgba odibo ọ nọzughị otu afọ wee buru ego nna ya ukwu na-ezigalụ nne ya na ụmụnne ya ha wee na-alụ ụlọ a dị etu a okotoko ụlọ a dịka a ga-asị na onye na-alụ ya bụ onye ji nnukwu ego bụ nwa odibo mmadụ buru ego wee na-alụ ihe dị etu a ihe dị etu a wee bụrụ ihe na-eme bụrụ ihe ịgba anya mmiri e nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe nwa odibo mmadụ na-ewere ego ya jee na-agba chacha nke a na-akpọ bet naija Mgbe ya bụ nwatakịrị riere ego, ọ bịa bụrụ esemokwu. Ihe tụrụ m n'anya bụ na ana m ahụ ndị na-apụta n'ife na-akwado ya bụ nwatakịrị sị hapụrụ ya ego o ritere na ya bụ ego bụ nke ya. M were sị ọ gịnị bụ ihe dị etu a? Ndị be anyị sịrị na ọ bụ nne ewu na-ata agba, nwa ya ana-ele ya anya n'ọnụ. Na ihe a hụghị n'eze nne ewu na a hụ ya na nke nwa ya na ọkwa alụ. Igbo bụ Igbo, ihe a abụghị omenala anyị. Omume dị etu a emechiele ya bụ ịgba odibo ebe e si azụpụta ọtụtụ mmadụ tata. Ọ mụnwa bụ onye nkụzi na-akụzi na-agbazi ndị maara akwụkwọ. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, doo doo doo doo ndoriko, pịa aka ebe ahụ e dere follow. sonye anyị ka onye a hụrụ tata ka e wee hụkwa ya echi anyị na-ekene ndị na-akwado anyị asị m ka Chukwu gọzie unu ndewonu